onweghị ndị na-achị naijiria anaghị abịa ebe a onweghị ndị na-achị naijiria karịa otu ụdị ha mmadụ Mm. ọbịa so nọ ya Daalụ sọ. ọ nwanne Howdy, howdy, welcome back to our channel. If you're a new subscriber, do not forget to hit the subscribe button and the post notification bell. If you're a returning subscriber, thanks for your unwavering support

rie nne ihe benechi na-arụ yes Mhm. Ee, ihe benechi na-arụ bụ ọ na-azọ nwa ogbenye onye a na-emegbu emegbu Mhm. onye a na-anara nye nna onye a na-anara ma na ogoro ego ndị ndị be ha jụrụ maka na papa ha nwa egbu ndị a na-egbu maka- maka Mhm. na ọ bụ ndị amusu na ọ bụ ndị winch na ọ bụ ndị society ndị sị na ha nọ n'oke ogboni na ha nọ n'oke ihe a na ha nọ na nke a na ha nọ na nke a were emegide mmadụ were iji eme ihe ọma ọ bụ benechi na-arụ ya bụ ọ na-arụ ee ọ na-azọ ogbenye ọ na-enyekwa ego ọ na-apa ya ike ee ma ihe ọ na-asọ bụ na ị na-ezu oshi ọ naghị a-support onye oshi ọ naghị a-support ọ na-eme ihe ọjọọ ihe ọma bụ ọ na-eme ọ na-azọ ndụ ọ na-egbuchefu mkpu ke ha na-esi na ọsọrodadụ battalion ọ bata ọ ga-abata ebe ahụ ọ na-egbuchefu ha ọ naghị eje ọgụ gboo oke arụsị bụ ọbụọrọ ọgara arụsị the whole world Mhm. ọ naghị eje ọgụ gboo mana ọ jewe ọgụ ọ jewe ọ naghị ana azụ Arụsị niile dị na mgbamgba ma Ezeagu na-echi ụwa niile nso ma Anambra onwe ha ka ọ ya bụ ọzọ benechi odenigbo ọzọ benechi ujameze Ndameze. odenigbo one of the whole world court four highest court court four ebe a na-ekwu eziokwu Mhm. the last court court four ebe a na-ekwu eziokwu anaghị eji okwu asị abịa ebe a anaghị eji gwọrọ oke ọgwụ anaghị abịa ebe a onye sị na ya bụgworo mgbe iyi anaghị abịa ebe a Mhm. Ma onye na-abịa ebe a bụ onye na-ekwu eziokwu A na-ekwu eziokwu. ejighi ọgwụ abịa ebe a ndị na-agọ arụsị nwa mgbe izizi ha dịgwo 45 mechaa dịwa 35 ma ndị na-agọ kịta ofe ya anaghị eyewu onu Mm. ndị na-agọ kịta ka dị 10 Ten. and ọ na-egbu onye na-agọ bụ onye na-akwụghịkwa aka ọtọ ọ na-azọ mmadụ ọ mmadụ zọwara gị ala ee ee, ya ka iwe ego Mm. ọ natara gị ala gị ọ mmadụ zọwara gị ihe nna gị ma ha kwa ijos gwa ụmụnna gị o jikwa ihe nna gị ha wetara ya ha wefuru aka ya onye makwa ya na ngosi okwe na ihe ejebe benechi Mm. ndị maara na-eji ọsọ ọsọ ọsọ chi na ihe nna gị ma ihe ji na nne ya na aka ya afọ ije ugwu ọba kịta wee chie ugwu ọba Benechi gbuo ha. ọgbọ ojide ugo ebetughịkwa ya ije ebe na ebe ofu ihe ahụ maka na ọdụ ọmụ gwọrọ ọkụ n'ahịa aha ndị n'ike ha na-eme gara gara gara ọ na-egbukwa fa ma ha na-eme gara gara emechie ya ike eme azịrị makwa ndị anyị bụ ọ na-eme mana hmm, nke a abụghịkwa ee na ị nọ n'oke otu Benechi ya ihe egbuteghị achị bụ ọ bụ. ya bụ onye chika egbu onye nọ n'ute ma- Ah, ọ ejide na-eme mmadụ ọ ibe ya. na- ọ na-eme ha tati Ụfọ- ụfọdụ na-eje were gwọta ọgwụ o were ihe a na-akpọ ah, anịne- ah, anịbete Mm, ma a na-agwọ ndị dibịa na-agwọ eh, ha gwọchaa aka ya ntụ ọ na-arụ Eh, ọ wee ha ruchi ya egbute ejighị abịa n'Benechi

amadi ọvụketa eze bụ n'ugwu ọ wekwara n'ọnụ Mm. wee mmiri Because ị nwere ikwu wee agwụ ikwudevuru okwu na ọ dọkwa kwa 7 amaghị ama ole ha dị echi. ọ dị 7 na anyị anyị na- anyị egwu na-ekwe anyị jee Jee oke. mana ihe ọ ọ karịrị o wee odo aba n'ime mmiri ya mana ọ were ebe anyị na-asa abụ mmiri ya Mm. ma ọ karịrị and ọnụ m fụọ anọgide ọkụ 7 uyi agbagote ihu agadi wa ka gị na-akụtarụ ọ na-epeta ebe a mgbe ụfọdụ ọzọ apụ o ji amụma eje o ji egbe igwe eje o ji ọkụ eje o ji tọnda eje bụ egbe igwe eje ọgụ o nwere ebe o ji ya eje ọ ọ nwere nwoke Obeleagụ bịara ebe a ndị na-ara anụ nna ha maka nna ha wụrụ Okay. ọ wee sị ndị ka ya ya emewo abịa bụ ọsị ego okwute nwa ego okwute nwa ya emere ya ihe dịka nwa asị agụ kwetakwa o kwere sị nwoke Obeleagụ a bịara zọwara anya ike a gwara na ọ ya arụkwa o ji- ọ bụkwa na ha bụ ihe nwa Mm. Mm, nke ọzọ wee sị papa ha ya rụọ na ya ma na ọrụkwa na ọ ya awụ nke ọzọ sị a na-aghachi ike asị ya na ihe ọ ya arụ bụ ọkwara na ụzọ dowe ụlọ ọkwa na ahụ ya kpochefe ezinụlọ unu ọsọ bụ ọtara chiya ya ahụ chi ụmụ ọ niile ya gbaa ọsọ so ee arụsị nwa na-egbu ị bịakwa ndị Agbaja anyị nwa anaghị asọ nsọ arụsị ọ ya bụ ị bịakwa na Agbaja ahụ wee kwenye o- o- o- adụ ụ- ụ- ụ- ụmụnna n'ịnọ bụrụ ofu mana i jewe ndị agụ ndị agụ na-asọ nsọ Mm. ma ha na-atụgharịchi egwu ma ndị be adị atụgharịchi egwu adị onye egbukwa ya onye ego na medekwara ihe ebe ndị agụ ọchị okwute okwu benechi ọchị ya ahakwara ya so Benechi bụ odogwu maka na ọ maara ihe ọ na-eme Ee, maka ime ị na-enekwu ya o were kọt o were maka anyị dị ka ụmụ akọ Aha. ndị polisi o were polisi wee jọji wee lọya wee ihe niile na nke na nọwa bụ lọya anyị Ee, nke a bụ lọya chief jọji ya ọnwa bụ polisi nke a bụ polisi batakwa n'ime ihe akwụkwọ polisi nke dị n'ime nke nke nọ n'ime ọkwa polisi ee polisi ka ọ bụkwa nke ọnwa nọ, ee nke a bụkwa onye amị onye amị ee igudo mmadụ oke ee ịgbakwu egbe onye ahụ ha na-eji ọgụ ọ ọzọ na nwunye nwa bụ ya ka ọzọ na nwunye onye bụ ee ba- ee, ọzọ na nwunye bụ ọzọ ya. bụ onye shi na a na-ekwu okwu ee ọ ya bụ ya n'ụlọ ọrụ onye nnọọ nnọọ Mm, Mm, ọ statu ọ bụ ihe mm. Mm. Ndị ọnwa mechara m ihe mgbe m cheghị ego m nata obodo oyibo ọ shị m ya bịa nju ọ ya kpọrọ m ti m n'aka kpam kpọje m ebe m bi Mm. sisi karị na nke abụghị ya na ebe a mgbe m ji kweta na m agọwa onweghị ndị na-achị naijiria anaghị abịa ebe a onweghị ndị na-achị naijiria karịa otu ụdị ya mmadụ Mm. ọ bịa so n'ọ ya daalụ sọọ nwanne m daalụ sọ ọzọ bụ onye chi nwere nsọ ọ nwekwara nsọ na onye bịakwara ihe oyi ma onye o merie Ọ ọ bụrụ na ebe a batara ya Mm. nsọwa ime ihe ọjọọ ihe ọjọọ bụ igbu mmadụ ịnọ nkata ebe a na-egbu mmadụ Mhm. ọ nọghọde eziokwu bụ eji eje ọ bụ eji wee kpọọ court of court of ebe a na-ekwu eziokwu the highest court of ebe a na-ekwu eziokwu eziokwu ozobenechi odenigbo ozobenechi ujameze odenigbo 1 ka ọtụtụ ebe a na-ekwu eziokwu eze bụ n'egwu amadi ovukete o chichara ọzọ chie ọzọ niile ọ ya bụ amadi ovukete na m gọra nna m gọra abụọ anyị agọtakwa a bịa gọwa o toro ya na-aga bụ unu Mm. mgbichi agha mmadụ emekwa a na-ahọta mmadụ before ite mmadụ ọzọ nwa anyị agụọ ihe ya atụ ya si a na a na-atụkwa ya ọzọ ọ ya meekwa isi ike o nwere ike ọ hafuo ya mụ 5 years ọ sị gị ejekwa ya gị ejekwa ya na-arụsị na ndekọ ya mgbe ọ sọtakwara asọta ọ ha onye m 5 years ee ọ ga ha ndị mmadụ 5 ọ years nwere ndị ọnụ ha 5 years Hmm. nwee ndị ọnụ ndị tụkwa emont ogbewe nwee ya atụcha atụ echi niile ogbe ọ na-akụ iwe dịkwa ya na-arụ iwe onye tikwara mkpa Hmm. ọ were nwaanyị ya tiri mkpu gbakwute o nweghị ọjọọ m nyere ọjị Hmm. o mechaa ebe a sị na na ọgọ ya egbuowa ya ada ya nwaanya na anịbịa na ụmụ ọchị na ma ọ mịrị na daddy um, beat um, mama na anyị kiri mama Hmm. due to na o weghị n'ọnụ okwu agadi nwaanya o riri dọta o were o nweghị nwoke o nweghị nwaanya ọzọ Hmm. ọ bịa tie mkpu ebe a echi niile eburu nke nwoke eburu ya taa ọ bụrụ ọnwụ ọ bụrụ ọgwụ ọkagbu ahakwara ya egbe ogbuekwere mgbugbu ọkwa mkpu bụ o tiri Mkpu bụ o tiri. ee ọ shị na ya egbudego mmadụ na ya bụ onye ụmụ ụwa anaghị asọ nta na ọ were ebe ịsọ nọrọ obodo oyibo tikuo ọbịọg Ọbịa ọgụ. mana ọ shị na ya egbudego ndị mmadụ ike gwụ ya ya ya egbuo ndị be ya so nọ ya ọ bụ oji ọ ya bụ o ji ala anata ụgwọ Ọ na-adakwa ya ụgwọ. ọ na-agba ụgwọ wee were ọ na-agba ụgwọ wee wee o ji ọ na-anata ụgwọ ka ọ butekwa ya ego ebutekwa ego n'ike nụ. ndị na-ebu ya ike ka ndị echi a na-egbu ya ha ka nkụ echi a na-egbu ya ha ka nkụ Mm, nke na anyị na-awụshi ihe a bụ ọkwa ahụike dị anyị ebe a bụ ndị ọmịsete ee, ebe isi oche o riri nke ka dị n'insaịdị a na ndị dị ebe a karịkwara Mm. ndị dị ebe a karịkwa ụwa niile nọ ya ruo ụwa amerịka ụmụ ọ na amerịka karị Mm. ọ ọ zụrụ ụmụ ogbenye ka ọ bụ ọ zụrụ ụmụ ogbenye O nwere ihe a na mere eji ana ya ego. ee ị bịakwa gbuo ya ọkụkọ gbuokwa ewu o meere gị ihe mee ebere ka ya mara ụdị mmadụ ị bịa gbuo ya nkwa ehi Mm. o meere gị ihe ahụ i vu n'obi Okay. ee ọ na-azọ mmadụ ma ọ na-akwa nọ n'ihe ọjọọ ya nara mmadụ ihe ọ naghị ekwe o were ya na mbara bịara ebe a ụmụ m na ha si na ọma nwee ya na maka orisọ Mm. o medere ha tati megide tati ha wee afụrụ anyị nna Mgbe a na-emekwa vidiyo n'onye ha ekwupụkwa eme. ekwufu ejọọ na ya anụgbo Mm. Mgbe anyị na-eme Mm. Mm. so nọ ya Daalụ. Mm. so nọ ya Ọ gwa nna m. Boneshi Boneshi ọ na- ọ na-agwọ ọya ee ọgwụgwọ ndị AIDS na ọ na-agwọ ndị AIDS wee wọgbuo ụdị ọya ọ naghị agwọ n'ọgwụ ọhụ ibe ahụ sef ije ebe a nte onye ọmụ ọhịa na ọwere ya ọ naghị agwọ ọ na-agwọ ọya wara ụdọ mmuru ọkpa ma AIDS ma strok mana ọkwa aka dịkwa ọcha aka ya dịkwa ọcha ị bịakwa ebe a n'ụmụ nọrị daalụ sọ nwanne m daalụ nwanne m